ịma ee ama m otu anyị nwa ndị nne ndị nne ndị nne ndị nne ama m otu i si na-azụ ụmụ nke gị owu ama m onye ọbụla na-azụ nke otu o si pụta ịma ọ wụ eziokwu na ofu ịzụcha nwatakịrị ya bụ nsụgharị onwe mana o nwere agwa ahụ na-ekwesịghị onye nne ịkpa ị ma na nwatakịrị gụchara akwụkwọ nwanne mma ya kpọrọ ya sị na ọ ga-etinye ya ọrụ. ọ kpọrọ nwa agbọghọbịa ruo Legọs kpọnyezie ya onye ọzọ sị na a na-apụ mba ofesi

nwanne mma ya tupu o kwekọghị ya na ọ makwa ego ole ya ji mee akwụkwọ tupu ọ kpọfeta ya obodo a na ọ gaghị enye ya ruo mgbe ọ ga-anọzu afọ ole ya na nwanne mma ya ahụ kwuru tupu ya ahapụ ya nwere onwe ya nwatakịrị emegide ya otu ụbọchị iwe abịa ya sị mba na ya agakwaha arụkwa akwụna ọzọ na ọ wụghị ihe a gwara ya na ya bịara ime ya si ebe a gbapụ ọ gbapụrụ ya na mkpagharị n'ụzọ otu chukwu si eme ebere ofu nwa okorobịa bụ onye igbo anyị ahụ ya ịma ọ bụrụ na ị pụọla n'ala igbo onye ọbụla ị hụrụ ebe a bụ onye igbo bụzi nwanne gị ya bụ gaa kpọọ ndị igbo kọmuniti sị o nwere nwanne anyị nwaanyị m hụrụ n'okporo ụzọ bịanụ ka anyị mara ihe bụ mkpa ya ajụọ ya nna i si ebee ị wụ onye kedu ebe ị na-aga ya bịa kọwa ihe ije ya nọ na nke mere nọ na ndị Igbo kọmuniti nọ na India maka obodo a bụ obodo India kpọrọzie nwa agbọghọbịa gaa na nke nwaanyị ahụ gaa jụọ ya gịnị mere ka ọnọdụ gị na nwa ọlụọ ọnọdụ i si kpọlata ya obodo nke mere na ha bịara kpọhapụ nwaanyị ahụ ugbu a kpọrọzie nwa bịa mewa tụwazie aro olee otu anyị ga-eji mee kpọghachikwa nwa n'obodo Naijiria maka na ihe ahụ ihe ọnọdụ ihe ọ chọrọ ime abịazi ofu onye pr mgbe kpọrọ nwa dowe n'ụlọ ebe ọ ebe ọ na i ji nwaanyị ụmụ gị ka pere mpe ngwa kpọrọ nwa agbọghọbịa dowegodo n'ụlọ gị ka anyị gbagharịa kpakọọ nwaanyị ọnụ n'ego mere ya akwụkwọ ka o nwee ike laghachi ọ kpọrọ nwa ada bịa dowe n'ụlọ ya n'ihi na ọ lụrụ onye obodo onye ọcha chi bọọ ụtụtụ Nwaanyị onye ọcha bụ onye nọọsụ, ọ gawa ọrụ, nwatakịrị nwa agbọghọbịa were foonu kpọwa mma ya sị ya na ụlọ ebe ya nọ ugbu a na anapụtala ya n'aka ndị maka abịaziri na nwoke ahụ ọ bịara n'ụlọ ya bịara zụgo ya ekwentị nke mere na nwatakịrị achọwazie nọmba otu o si nweta nọmba ndị be ha kpọwazie mma ya lee ebe m nọ lee ihe m na-emezi ugbu a a na-achọzi otu e si akpọghachi m ya sị mba nwa m alọkwala ekwela ka ha kpọlata gị ebe ọ na onye bụ onye igbo anyị ị nọ n'ụlọ ya ihe ọ lụrụ onye onye obodo onye ọcha ngwa ịma ihe ị ga-eme chi bọọ ụtụtụ gbalịa mara otu ị nwere ike iji seduzuo ya ka gị na ya hie ọ bụrụ na ị nwee ike nweta obi nwoke ahụ ọ ga-achụpụ nwaanyị onye ọcha lụwa gị Ebe ọ na Chukwu emeela ebere, ị gafeela ebe ahụ, alọtakwala, mara otu ị ga-eji jide nwa okorobịa ahụ nke ọma. Ị ma na ọ na-emezi nwaanyị onye ọcha pụọ, nwoke mmadụ garacha ọrụ nke ya lọta maka nwaanyị ọcha onye ọcha na-arụ shifti ọrụ mbọsị na-awụ shifti ya e, e, ịnọ n'ụlọ ọ lọta ọ bịa nwoke mmadụ pụta na palọ ka ya na ụmụ ya nọrọ ịkwa na-egwu egwu ọ pụta ọ bịazie na palọ bịa yiri akwa wecha ahụ ya oghe na-eseducezi nwoke mana ọ marọ na cctv kamera na palọ ahụ nwunye ya na-ahụ ihe ahụ ọ na-eme nke ọ bịa ọ ga-eyiri akwa gbara ọtọ ọ bịa nọrọ ọdụ ọ jagharịa nwoke ike ya nwoke ahụ ọ nọ ya sị ya ya baara ya mba gịnị mere ị bịa nọrọ ebe a ị naghị emechi ụkwụ ka ị gaghị eyi uwe ya ukwu n'ime ga-eyichi ihe a mpara gị gị bịa na-ajara m ike ọ gịnị ka ị na-eme mgbe mbụ na mbụ nwoke enweghị ihe ọbụla o bu n'obi okwe- o o feelu ma ọ as in carelessness nleghara anya o nweghị ihe o ji ya kpọrọ mana ọ maghị na nwa ahụ kpachara anya na-eme ihe a n'ihi ihe mma ya gwara ya